mawuridi setɔ filɛ nin ye sisan n bɛna don safari de kɔnɔ safari kɔfɛ arabil awal karamɔgɔw bɛna wuli sisan ka yaala diɲɛ ɛɛ eh, an ka duguw kɔnɔ sisan sisan k'a kɛ mobilisation ye ko mawurudi wari k'a bɛ taa kɛ ko ka ala ka diinɛ de dɛmɛ ne badenw n kalela ala la lahara ala bɛ taa ɲininka n darakan bɛɛ la sabula an b'o fɔ waati bɛɛ n bɛ segin o kan adamaden bɛ kuma o kuma bɔ i nɛn kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ k'a sɛbɛn i bɛ ka kuma in fɔ ni dusukun min fana ye ala ɲɛ b'i dusukun na n'a sɔrɔla i bɛ k'a fɔ ni hasidiya kumakan de ye i bɛ ala sɔrɔ yen n'a sɔrɔla i bɛ k'a fɔ ni juguya kan dɔ de ye i bɛ ala sɔrɔ yen mɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ ni tiɲɛ kumakan fana de ye i kɔni bɛ ala sɔrɔ y'a bɛɛ la ala bɛ an dusukun dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan kabini n'an ma kuma ala y'a dɔn an bɛna min fɔ wa n'an ye min bɔ an da kɔnɔ fana mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn kuma nin b'a bɛɛ garanti ta lahara an bɛ segin a bɛɛ kan ala ɲɛkɔrɔ a jɔrɔ tɛ n na a tamakiya tɛ n na mawurudi ala ko tɛ ne de ko ten mawurudi bɛ wari bɛ minɛ an na ko ka taa kɛ ka ala ko kɛ ala ko tɛ n kalela ala la mawurudi tɛ ala ko ye walayi karamɔgɔ ka tɛrɛti de ye mawurudi ye n kalela ala la karamɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la nin tɔn in kɔnɔ a karamɔgɔw ka tɛrɛti de ye mawurudi ye n bɛ segin a kan u ka tɛrɛti de ye mawurudi ye ni mawurudi sera u bɛ wari min sɔrɔ a kɔnɔ a ka ca kojugu o de kama mawurudi dan tɛ tile kelen ye mawurudi bɛ kɛ mawurudi denwuli bɛ kɛ bɔn o tɛmɛnen kɔfɛ n'u ye mawuridiba kɛ ka mawurudi denwuliba kɛ dugu tɔw fana bɛ segin ka mawuridiw sigi sigi sen kan tugun karamɔgɔw bɛ yaala ka taa mawurudi denwuli kɛ dugu dugu la o bɛ se ka san complet yɛlɛma mawurudi la o tumana kira bangela san complet de wa ko di a ma nɔgɔ parce que a bɛ kunfin kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la kunfin b'a la kunfin ko in na ala ko de la o kama kunfin ka wariw bɛ sɔrɔ a dala koyi k'u bɛ ka wari in bɔ de k'a di tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ nafa di walahi dɛsɛbaatɔ de bɛ wari bɔra ka di di ko ninnu na wariba de bɛ bɔ ka mawurudi organiser n bɛna système fɔ aw ɲɛna ne tɛ n dogo dɛ ne bɛ n ta fɔ wa n sirannen tɛ n jɔrɔlen tɛ tant que n kɔni y'a dɔn n bɛ ka min bɔ n nɛn kan o ye kɔni ye tiɲɛ ye ne ni n ka ala cɛ ka ban o bɛ ne bɔ wa ne kɔni ye min dɔn n'a fɔra ko mawurudi bɛ se a bɛ fɔ ko an bɛɛ ka wari fara fara ɲɔgɔn kan tɔnden bɛɛ bɛ wari fara fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko bɔn tɔnden kelen o tɔnden kelen kɛmɛ naani naani ko mawurudi bɛna kɛ walima ni u b'a fɔ waati la ko an ka kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ fara ɲɔgɔn kan u bɛ bɛn mawurudi n'a denwuli ma n'aw ye kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ fara ɲɔgɔn kan tɔnden bɛɛ n'aw ye wari fara ɲɔgɔn kan sɛziw bɛ taa luwe baw bɛ kɛ n'o ye sekirite n'o wɛrɛ ka dumuni o ba bɛ kɛ bafuw bɛ luwe ani basi ninnu sonorisation nin bɛɛ bɛ ɲini ka na a bɛ taa kɛnɛ ɲɛnamaya organisatɛriw ani sekiritew olu bɛ wuli depuis mawurudidon yɛrɛ sɔgɔmada joona fɛ kabini fajiri selila kɔrɔ olu bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn mawurudi kɛnɛ kan ka kɛnɛ netwaye ka sɛziw doni anw kɔni fɛ an tun bɛ sɛzi ba fila de ta sɛzi ba fila n'an b'a doni ka na n'a ye kɛnɛ kan n'an y'a doni ka na n'a ye kɛnɛ kan an bɛ sɛzi ninnu kilase kilase ka kɛnɛ bɛɛ sigi ka kɛnɛ kɛ propre yanni wula cɛ ka yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kɛ yeelen an bɛ nin baaraba nin bɛɛ kɛ organisatɛri sekirite ka labɛnw bɛɛ kɛ karamɔgɔw bɛ k'u ka du kɔnɔ olu tɛ ye foyi la ni su kora à partir de 21 heures o bɛ kɛ karamɔgɔ na waati de ye kɛnɛ kan ni karamɔgɔ nana kɛnɛ kan sekiritew bɛ t'u nɔfɛ ka na n'u nana kɛnɛ kan ni waajuli daminɛna karamɔgɔ bɛ yɛlɛn a bɛ waajuli kɛ karamɔgɔw bɛ se ka waajuli daminɛ 22 heures ni karamɔgɔ ye waajuli daminɛ 22 heures karamɔgɔ fila anw fɛ yan ni kelen y'a daminɛ 22 heures o bɛ taa bila minuit waati ni kelen fana y'a daminɛ minuit wagati o bɛ taa bila fɔ 3 heures du matin eh, wagati ninnu na n'o kɛra u bɛ ɲininkaliw sɛmɛ ɲininkali jaabiw bɛ en tout cas u bɛ baara in bɛɛ kɛ waajuli koɲɛ bɛɛ de kɛ k'a ta 22 heures ma ka taa bila fɔ 4 heures du matin o b'a sɔrɔ waajuli koɲɛ bɛɛ banna mawurudi kɛnɛ kan fisabilayi bɛ kɛ bɔrɔnintigiw bɛ tɛmɛ i n'a fɔ cɛ ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ la don la cogo min na bɔrɔnintigiw bɛ tɛmɛ tɛmɛ ni eh, bɔrɔninw ye mɔgɔw cɛ la ko saraka bɔ don don ko ni maa maa ye saraka bɔ nin don in na ni ŋaniya min ye ko a ŋaniya bɛ ɲa donc mɔgɔw ni nata bɛ u kunko kan bɛɛ bɛ na n'i ka haminako ye dɔw bɛna wariw di a ye dugawu kɛ n fa su ye dɔw bɛna wariw di a ye dugawu kɛ n ba su ye n balima su dɔ de bɛ dugawu di a n den bɛ ji da la a b'a fɛ ka ji tigɛ a ma ji tigɛ fɔlɔ dɔ bɛ wari di a n den filɛ nin ye a ye ji tigɛ nka a bɛ farajɛla a ka papiyeko ma ɲɛnabɔ bɛɛ n'i ka haminako de bɛ na i ka wari di pour que e ka haminako ka dilan ko ka dugawu kɛ donc mɔgɔ bɛɛ bɛ n'i ka wari di ni ŋaniya dɔ de ye n'o wari ninnu dira sisan olu de bɛ ta ta k'o bila kɛsuw kɔnɔ yen nɔ donc fisabilayi bɛ kɛ wari min bɛ sɔrɔ mawurudi dɔw senfɛ tuma dɔ la a bɛ se waa kɛmɛ ma mais ni waa kɛmɛ sɔrɔla wari in bɛ tilan fila waa bi duuru o bɛ di biro ma ko biro k'o bila a ka kɛsu kɔnɔ a tɔ waa bi duuru karamɔgɔ minnu ye waajuli kɛ waa bi duuru bɛ d'olu ma olu bɛ taa n'o ye u ka so kɔnɔ sécurité ni organisatɛri min ye tile joli kɛ olu b'a baara la dasi kelen tɛ di olu ma donc tɔn in bɛ fonctionner la ɲɛ min ma o de ye nin ye karamɔgɔ de b'a tuluma yɔrɔ la o de kama maa si tɛ se ka wuli k'i da maga tɔn in ka kuma la ni karamɔgɔ ma wuli ka jigin i kan sabula ni mɔgɔw bɔra ko in kalama olu ka na bɛ bɔn anw fɛ yan karamɔgɔ delila ka kɛlɛ mawurudi wari in nɔfɛ o bɛ siɲɛ caman yɛrɛ bɔ karamɔgɔ bɛ kɛlɛ mawurudi wari nɔfɛ n b'a bɛɛ seereya kalama u bɛ kɛlɛ mawurudi wari nɔfɛ karamɔgɔw karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ko a y'a fɔ a dajɛ la k'ale bɛ waajuli kɛ wari de kama n bɛ ka min fɔ a ɲɛna n'i ye wariko bɔ fɛn in na sisan ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye waajuli kɛ k'a wari bɛɛ ka jigin tɔn ka kɛsu kɔnɔ ko foyi tɛ di karamɔgɔw ma waajuli kɛ karamɔgɔ bɛ ɲini a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ ja dɛ sabula karamɔgɔ ka tɛrɛti de ye mawurudi ye ala ko tɛ wariko de don karamɔgɔ bɛ porofitila ni kunfin ka eh, kalanbaliya de ye kunfin ka kodɔnbaliya de ye k'a fɔ ko mawurudi bɛ kɛla ala kama ala ko tɛ ne de ko ten mawurudi bɛ kɛla wari de kama a tɛ kɛla ala kama ala ko tɛ wariko de don karamɔgɔba yɛrɛ y'a fɔ n'o y'an ka karamɔgɔ yɛrɛ ale yɛrɛ ko ko arabu bɛ wari di wahabiyaw ma ko wahabiyaw k'olu to k'u fana k'u ka mawurudi kɛ karamɔgɔba yɛrɛ ko ten ko arabu bɛ wari di wahabiyaw ma ko arabu tɛ wari dila olu ma k'u k'u to k'u k'u ka mawurudi kɛ karamɔgɔba yɛrɛ de ko ten an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa di min yɛrɛ ma bamakɔ nin y'ale yɛrɛ kumakan ye bon k'an k'an da je nin kan an bɛ nin tiɲɛ kalama k'an k'an da je nin kan k'a ye k'a to yen n'an y'an da j'o kan o y'an kɛlen ye janfanci namaratɔ ye an t'an da jela an bɛ kuma ala ko tɛ u mago b'an ka wari de la o de don u mago b'an ka wari de la o de don dɔɔni dɔɔni sisan karamɔgɔ bɛna wuli sisan ka don sigidaw kɔnɔ sisan o bɛ taa fantanw bisi k'u ka wari minɛ o la ko mawuridi wari sera a ye wari bɔ a de y'a bolo da kuranna kan k'a kali n'a ma wari bɔ ka ka taa sisan a donc ni e min ko k'i tɛ wari bɔ o b'a fɔ ko u bɛ se ka kuranna yira e la ko n'i m'a bɔ ko kuranna b'i danga o ye nkalon de ye o kuranna bɛ mɔgɔ danga tiɲɛ de kan kɛ est ce que kuranna bɛ mɔgɔ danga nkalon kan wa wari k'a bɛ bɔ k'a bɛ taa kɛ ka ala ko kɛ ne b'aw ɲininka ni mawurudi wajibi bɔr'a la ala ko tɔ bɛ min hali wa mawurudi yɛrɛ organisation a ye jateminɛ kɛ malgré que tɔndenw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa bamako ko ka mawurudi organiser bamako yen mais gouvernement ka dɛmɛ bɛ na dugu mɔgɔ gansan wɛrɛw ka dɛmɛw bɛ na min ni tɔndenw yɛrɛ ta tɛ kelen ye bon nafoloba de bɛ sɔrɔ fisabila min bɛ kɛ kɛnɛ kan nafoloba de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ miliyɔn caman de bɛ sɔrɔ a su fɛ mawurudi kɛnɛ yɛrɛ kan kɔni tɛrɛn fa jama a y'a filɛ cɛ ni muso nin bɛɛ mana dɔ di ko fisabilila ye o wari n'i y'a filɛ nafoloba de bɛ sɔrɔ mawurudi yɛrɛ kɛnɛ kan fɔlɔ a wari bɛ taa min a wari bɛ kɛla ka eh, diinɛ yɔrɔ jumɛn de dɛmɛ so minnu bɛ ka jɔ nin ye o de ye diinɛ dɛmɛ ye wa ayi so minnu bɛ ka jɔ nin ye diinɛ jɔyɔrɔ foyi tɛ so ninnu na mɔbili minnu bɛ ka san diinɛ jɔyɔrɔ foyi tɛ mɔbili ninnu na nin bɛɛ ye bɛndiya de ye ka ɲɛsin karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya ma a bɛɛ ye karamɔgɔ n'a a denw ka avenir o de bɛ ka dilan u fɛ n ta tɛ hasidiya kan ye bɛɛ b'o kalama mais ni ci ko kuma tiɲɛ nana fɔ a ka fɔ dɛ donc k'a yira u la mawurudi tɛ ala ko ye karamɔgɔ yɛrɛ kumakan don a bɛ n bolo a yɛrɛ ka kumakan karamɔgɔ yɛrɛ ka kumakan ko wahabiyaw ko arabuw bɛ wari d'olu ma ko arabuw tɛ wari di la olu ma ko wahabiyaw k'olu to yen k'u k'u ka mawurudi kɛ o b'a yira mawurudi kɛla ala kama a bɛ kɛ wari de kama komi ale tɛ wahabiyaw ale tɛ arabuw ka wari sɔrɔ donc ale fana ye mawurudi sigi sen kan ka se ka fantanw fana nɛgɛ ni ala kira tɔgɔ ye aleyhi salatu wasalam k'u ka wari sɔrɔ k'a ka ɲɛnamaya dilan n'o ye ala k'an bɛɛ sɔn a bɛɛ ma an tɛ kuma ni dalilu t'an bolo n kuma o kuma ne bɛ preuve de di aw ma n kalela ala la karamɔgɔ ye kuma min fɔ n ye a preuve bɛ ne bolo ko wahabiyaw k'olu to yen k'u ka u k'u ka mawurudi kɛ ko arabuw tɛ wari di la olu ma o b'a yira mawurudi tɛ ka kɛ ala kama a bɛ kɛra wari de kama donc e mɔgɔ min b'i ka wari bila ka taa ko bɛ ko ka taa ka ala ka diinɛ dɛmɛ ala ka diinɛ tɛ ka dɛmɛ i fɛ dɛ i bɛ ka karamɔgɔ cɛ de dɛmɛ karamɔgɔ cɛ tɛ ala ye karamɔgɔ cɛ tɛ ala ka diinɛ ye ala y'a ka wariw tagayɔrɔ fɔ ala ko n'i b'a fɛ ka wari depanse ale ala ka sira kan ala ye yɔrɔ minnu fɔ k'a ka wari ka taga yen ala banna o fɔra o banna ni maa min ka wari y'o yɔrɔ jɛ lahara n'i taara ko ala k'i sara a ni ala ko ko i sara t'ale bolo yen nɔ o kana bala i la dɛ ala ko ko n'i b'a fɛ ka ale sɔn wari la n'i b'a fɛ ka depanse kɛ ale ala ye k'i ka i fa n'i ba fɔlɔ i ka fɔlɔ i fa n'i ba de la o kɔfɛ i balima surun o kɔfɛ yatimɛdenw dɛsɛbaatɔw tagamaden min ka tagama eh, sirafana dɛsɛra ani jɔnyajuru bɛ maa minnu kan na k'olu dɛmɛ ka bɔ o jɔnyajuruw la o n'a ɲɔgɔnna ninnu mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ ɲini k'olu dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu ala ye yɔrɔ minnu fɔ k'ale ka wariw ka taa yen o ye nin yɔrɔ ninnu ye mais karamɔgɔ ye miliyardɛri ye san o san aw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa di karamɔgɔ miliyardɛri ma san o san aw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa di karamɔgɔ miliyardɛri ma k'aw bɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ an dun ɲɛ tɛ diinɛ jɔyɔrɔ foyi la baara min bɛ ka kɛ ko ka diinɛ dɛmɛ karamɔgɔ ye fɛn o fɛn jɔ a bɛɛ nafa bɛ segin ka taa karamɔgɔ yɛrɛ de ma tɔn ka nafa foyi tɛ karamɔgɔ ta la miliyari joli joli depansela karamɔgɔ ka tɔn in kɔnɔ a miliyari fɛn o fɛn depansela nin ye a ye gɛlɛya wuli ka bɔ tɔnden joli kan anw fɛ yan n bɛ kuma n yɛrɛ ka yɔrɔ de ma yan anw fɛ yan nɔ tɔnden joli dɛmɛna anw fɛ yan nɔ ka bɔ international ka wari la o tɛ yen wari bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa n'a taara o y'a banna a bɛ kɛ ka réalisation de kɛ karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya a banna mɔbili ɲumanw ani so ɲumanw o de bɛ jɔ ka d'olu ma yen a banna mais tɔnden minnu bɛ anw fɛ yan n'olu ka wariw bɛ bɔ ka taa san o san ni dɛsɛ b'olu la dɛmɛ jumɛn bɛ ɲɛsin na olu ma maa caman ye sɛgɛn kɛ nin tɔn in kɔnɔ ka u ka wariw fanba bɛɛ ta ka don nin tɔn in na ka ban ka sa maɲumako la yan nɔ u salen kɔfɛ u ka denbaya tora maɲumako la dɛmɛ foyi ma sɔrɔ ka ɲɛsin u ka denbaya ma an kan ka hakili sɔrɔ ne kɔni tɛ n ka tiɲɛ dogo ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ k'an jigi sɛmɛ ala la ala ka bɛɛ sɔn a ba ma nin kɔni ye ko bannen ye ka taa laban convocation ma dalilu de banna ne yanni ka taa mɔgɔ wele fanga la k'a bɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ bɔ i k'a fɔ k'i ye min fɔ ko nkalon don o de b'a tigi malo n'i ko ko mɔgɔ ye nkalon tigɛ ka ban ni hɔrɔn don a b'a da je o mɛ n'i ko ko mɔgɔ e, e, e bɛ taa mɔgɔ wele fanga la paseke a tigi b'a la ka tiɲɛ fɔ aa o tɛ se ka ɲa dɛ sabula tiɲɛ fɔli o ye wajibi ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan tiɲɛ fɔli ye wajibi ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan fo an ka tiɲɛ de fɔ min ye kow ye n'a bɛ degun lase an ka sosiyete ma a bɛ degun lase an balimaw ma a bɛ degun lase an denw ma fo an ka bɔ de k'o fɔ o ye diyagoya ye sabula ko bɛ yɔrɔ min na nin ye ni maa min ye jateminɛ kɛ ɛɛ nin ko in b'an bɛɛ de kan ni min muso t'a la i b'a sɔrɔ o den b'a la walima o balima b'a la e b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ de kɛ ka baara kɛ ni tɔn in ye wa i dɔnnen yɛrɛ tɛ n'i bolo banna don min na e bɛ den ka fili kɛrɛfɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ ban ka u bɛ se bɛ min ye n'o o bɛ e sanfɛ o bɛ utiliser e place la o ye e kɛlen ye bolo kɔfɛ mɔgɔ de ye o y'a bannen de ye pewu c'est fini ala k'an bɛɛ sɔn a ba ma mɔgɔ bɛ lahara sɔrɔ k'a sɔrɔ i tɛ tɔn in na ni mɔgɔ min ye jateminɛ yɛrɛ kɛ tɔn in kuma daminɛ waatiw la kuma yɛrɛ ye falen ko joli joli kɛ o yɛrɛ kan ka mɔgɔ yɛrɛ sɔn hakili la